akọnuche anyị wee na-agba mbọ n'obodo a ọ bụkwa na anyị jidigoro nke bụ afọ ndị Igbo kwukwa sị na ebule laa azụ ọ bụghịkwa n'ọsọ ka ọ na-agba ọ bụghịkwa n'ụjọ na ọ ka akwado nkwado ọgụ maka ihe dị n'ihu

ka e butekwana ụdị okwu niile na-agwa nna ya sị ọ na-abụ egwu na-etibu tụgharịa ụkwụ ahụ e ji agba ya ga-esokwere ya tụgharịkwa ma akwụkwọ ihe ọzọ ma ngwakwa gị ọzọ

Ndị ilo anyị niile nọ n'akụkụ a, mụnwa bụ oke mmiri ga-akaba arụ fụ na emebi m na emebi na fa ncha niile. O nwere ihe m na-atụ egwu. Chai! Oke mmiri, nwanne m nwoke. Ọ na-abụkwanụ ị na-ekwu okwu, na-asụ, na-ajụ onwe m ajụjụ. I nwekwara obi ebere. oke mmiri ndị a niile anyị na-akpọ ndị ilo bụkwanụ ụmụnna anyị bụkwanụ ọbara ụmụnna anyị ka anyị na-akwafu oke mmiri eche m na ndị bụ ndị ilo onye bụ onye ilo bụ onye na-agagharị egbugharị ndị mmadụ aka ha dị ọcha ọ dịkwanụ mma ka anyị kwụsị ka anyị kwụsịkwara igbu mmadụ igbu mmadụ abụrọ ọbụla akara aka oke m kirikiri na-ekwu ka ọ dịbụrụ onye agha ugbu a bụ ohere m nwere jide ndị ilo m niile Kedu onye nyere gị ike ikwu Mụwa bụ igwe jikọ ike mụwa bụ ịnyịnya ofeke mụwa na-ezi ozi mụwa na-eje ozi ah, ah. ihe a ga-afụ afụ n'ahụ ọkwa agwara gị mbụ n'igwe echiche oke ewere ala oke ma na ala ị nọ na ya na-enye ndị obodo a nri karịcha si n'ala pụọ akịdị kedu ka igwe onye nwe ala niile dị n'obodo a bido n'ugwu ruo na ndịda bido na mgbeda ruo n'aka nke ọzọ ga-esi were bịa narakwuo m otu ala m nwere ana nụnwa m ji enye ụmụaka m nri oge ọzọ m ga-afụ gị ebe a ife ọbụla ị fụrụ i were ya enwere ihe ọzọ otu a ka igwe si akpa agwa ihe ọzọ ọ ga-eme ọ nara ala ọ nara ụlọ ọ nara nwunye ọ nara ụmụaka gawa ntị ife na anụ ife n'ime ite ofe nsogbu adịghị mbọsị nta anyị achụọ n'owere nchi onye mmadụ ya ha anụ a na-ekwugodi na mmiri ezoghị n'ubi ka a mara na ya bụ ihe ga-eji nye ụmụaka nri ejirikwa okwu ibe bịa nke okike n'aka gị ka m nọ

o nweghị ọzọ mana mmemme mana chee ka m gwa unu ọ bụghị ndị nna nna anyị ha na ndị nna anyị ha teta n'ụra ụtụtụ ha na-anụ isi ọma ndụ ọma ikuku ọma ọ bụgodị ihe dị n'ubi ihe a na-eweta n'ubi nke ọma nke ọma mana agbụrụ anyị nke taa e kunite n'ụtụtụ a na-anụ isi na-eru uju na-anụ ụzụ ọbara ebe niile ọbara ụmụnne ọbara ụmụnna ichie ọ dịghị mma hmm? a bụrụ anyị ọnụ udo adịrọzi ọ dịgwere ka i si kwuo a ga-emekwanụ gịnị ndị ichie gịnị ka anyị mere amadịọha ọ nọzikwa na-eme ya nke bụrụ anyị bịaza n'obodo anyị a na udo adịrọzi N'ezienụ. ha N'ezienụ. o nweghịzi onye nwere arụ isi ike Ha! Ha! ịmakọ na ọchị anana onye na-ekwuzi okwu ọchị i tinye isi ebe a mkpu akwa i tinye isi ebe a nkwa akwa onye a ka a ga-emegide ya nke a mbara igwe na-eji kedu ihe na-emenụ o anọkwa nga n'aka nwanyị na-ebe akwa na nwa ṅụrụ ya zara nwoke dara ibi onye ṅụrụ ya zụ ife nwanyị na-ebe akwa na nwa ṅụrụ ya zara nwoke dara ibi onye ṅụrụ ya zụ ife gịnị na-emede